Moni ndine Jack nde tifotokoze za nsomba ija ati whale yomwe inaoneka ku Zanzibar. Zikuoneka ngati pachuluka mafunso ati onena kuti ofunika kuyankhidwa. Nde whale iyi sanayipatse dzina ndi humpback whale ndi yayimuna yapezeka kuti inaonedwa koyamba mu 2013 kenako inaonedwa mu 2017 kenako nkuonekanso mu 2022 koma imapezeka mbali zosiyanasiyana kunena kuti yapezeka kuti yadutsa ma ocean atatu kuchoka ku pacific ocean yadutsa atlantic ocean mpaka yakapezeka ku indian ocean kuti inachoka ku colombia nkukapezeka kuti ili ku Zanzibar, mbali ya ku Zanzibar. Nde akuti ndi ulendo wautali kwambiri. Ma humpback whale ati amayenda maulendo ataliatali koma kutalika kwake record breaker wakale anali yoti anayenda 6000 kilometers inali yayikazi nayonso ati inali kusaka bwenzi komano uyuyu watani watutumusa anthu kwambiri kuti ee mpaka na 13000 kilometers nde amachita identify kuli anthu

onena kuti mapatani ake kuti ndi otani chani kukhala ngati ngati fingerprint imene ilili kuti adzichita identify kuti oh welo yakuti ndi welo yakuti ndi choncho nde amatha kumazichita follow kuti welo ija ndi apa ili amazitsata kuti aone kuti zikuyenda bwanji chakudya chikupezeka bwanji komanso nthawi yozizira ndi yomwe ama- zimatha kupeza zakudya pamene nthawi yotentha zimakasaka chani mabanja nde ena amati ayi mwina zomwe mawelo awawa amadya kuti ma krill sindikudziwa kuti mchichewa ma krill ndi chani zipezeke kuti ma krill ayamba kuthawa mbali yomwe anali chifukwa choti kukutentha komano akuti mawelo nthawi zambiri amayenda m'mapaki ngati kuti mb- ka population amakhala ndi ma population osiyanasiyana kuti midzimidzi, m'madzi momwemo, m'nyanjamo kuti awa ndi a yapa, ena kaya amakhala kuti, koma pena amatha kuyenderana koma si kwenikweni. Nde ikakhala breeding season ija yoti akusakasaka abwenzi amatha kuchoka mbali yomwe ali kupita dera lina titi kaya mudzi wina mu nyanja momwemo kukasaka bwenzi. Nde Akuti zikhozotheka kuti iyiyi humpback whale iyi inavutika kwabasi kupeza bwenzi chifukwa chonena kuti azimayi ngochepa mu nyanjamo, ma whale aakazi, ma humpback whale, ndi ochepa nde akuti maulendo amene inaonedwamo inaonedwa ili ndi gulu la ma whale ena. zadzimuna kuti pali welo yaikazi imodzi ndiye zonse zija zikutani zikuyesela mwayi wawo kwa welo yaikazi ija nde akukhulupirira kuti ii chifukwa choti zimapezeka kuti zamba kumenyana kutani nde mwina adawa awo amangoona kuti ii tikangosaka muzi wina mwina tikakumana ndi wina kumene ulendo winanso anayionanso ilinso ndi paki ili gulu la mawelo koma onena kuti dzazibambo pali welo yaikazi imodzi zonse zija zafuna attention ya mzimayi uja nde iwonso mwina anangoziona kuti iyi izi zisatikwane kunena kuti sikuti imangoyenda monsemo kuti kulibeko mawelo ena koma kuti sanampeze amene amasakasakayo kaya sitinganeneretu mwina amasamamvana chichewa ndi amene amakumana nawo koma ndizonena kuti alimo mawelo ena yes koma iyeyu zimavuta kupeza chifukwanso penatu zimatengera size kunena kuti akapezana ndi dzimawelo dzina dzikulu dzikulu dza zibambo dza njiba zina zake umangodziwiratu kuti apapa nde kuti tingomenyedwapo bora tizitani bora tizipitirira mwina tikapezana ndi otani ndi oti kopanda

iyo ili apoyo nde nkhani yache ndi imeneyo zikomo kwambiri